ama na ma ya sị na agwọ nọ n'akịrịka n'oge ka nọ na-eche gị o ka eke isi megide nwaanyị ala awụ o sere ihe m ji bụrụ nwoke na kamera poluzie wee na-ethreaten ọ kpọrọ m na fon si m na-eme anya hmm. na m ma enye ego na ọ bụrụ na m enyerọ ya ego o postuo ihe m ji bụrụ nwoke na soshal midia m niile onye ọbụla afụ ngwa sị ya postuo maka gịnị m sị ya postuo ka ọ bụrụ celebrity ji abana onye ọbụla ka at least ka ndị mmadụ nene ife ọma na o tego afụdebele ife ọma ọkwa billionaire ka ị wụ gịnị wee mezie biznes partners ya ma adịkwa hapi ma ọ bụ ji abana ya online ha na onwe ha enwere ji abana at least ka ndị mmadụ fụ ya je were anya fa gbalụ ha krismas nwunye gị kwanụ nwunye ya arabịa ma epostu nụ ya gị na-eme anara m anụ ọfụma o nwe onye afụrọ ji abana o nwe onye afụrọ ji abana chelu udu akọ mmiri ndị ọka be anyị sị chighala ji iwe ọkpa ka ọ gabiga chighala ọnwụnwa anụ nwa ọkpa ka ọ gabiga ọ bụ ọkwa niile ka ị na-achighalị ọkpa o nwekwa nke ị je eme ka ị chighalị ọkpa ọ gbalị ma tackle ọ ka mma na ị confrontụ that thing otu ọ bụla ya dị ọ dịba ọ bụrụ ya sị na ọ fụrụ ji and ihe na-agwakwa ya na mbụ o postu nụ ya ọ bụrụ na o postụrọkwa ya na ya so ọ bụrụ mụ na ya problem nye this girl 4 million ka ọ pala ụchụ ya jebelu onwe ya anara m enye what is 4 million naira to you anara m enye what is 4 million naira to you eze na ma akụ na-eme na-eme ya na iwe na iwe nwere any business experience ị makwara nye this girl 4 million ọ ka ya-ana m 10 million blackmail ọ na-eme gị onye nyekwa 10 million ọ ka ya-ana m 20 ọ ka mma na o post ya ka ụwa niile fụ ọ ya-epost chekwa ọkwa ya na-akpọ enwe ka ọ dị hello na-eme anya enye gị between now and the next day ị post ihe anụwa ọ bụrụ na ị ma postu ya akpọzina m na fon again ebe ị nwerọ data ị gwa m ka m nye gị ego data postu nụ ya achọrọ m ichi achọrọ soshal midia m niile postuo tag ndị ị ya-atag ọ gịnị dị I am not giving you any shishi o nwerọ ego m na-enye gị get away ime ego na m ji agba ngwa afịa ị ma na m akata na m si na akaụntụ gbafee 4 million nye mmadụ o nwerọ uru ọ bụrọ na m ji eclear ngwa ọ bụrọ na m ji emerịta ọ bụrọ na m ji wee tụọ afịa ọ gịnị dị ụmụ kịlịkịlị ụmụazị na-apụ eje họtelụ ya etekweghị n'ọnwụnwa kee ụdị blackmail bụ I am working on it already ndị ọ dị n'aka na-awork on it nwantịntị oge na I will still bring that girl to book ọ ma na ya na ọgaranya na-emekọ ibe nyegodu m mmiri ka m ṅụa biko na akpịrị akpọọ m nkụ ọ jụkwa oyi maka gịnị ha kọmpresọ m gbalị ụnyaahụ ihe a na-eme ọkụ e weta e were eze na-eme since 15 20 years m ji mara ya o nwenụrụ mgbe kọmpresọ ji dị mma idezienu m kọmpresọ idezienu m kọmpresọ idezie my kọmpresọ ọ dị na nsọ Hmm, agarakwa butuo iwe hmm. so na-agwa the girl na ọ bụrọ ah, ah. ah, ka ị na-akụli egwu ọ na-agba ọgwa m na gị nọ mụ na-akụli egwu ka anyị karịrị anyị na karị afịa so ịma dị ije nye na-eme hmm? agịrịkwa enwere mmiri na-agbara egwu na akarịkwa ibe na agarị the girl ka m na-agwa gị na hmm. o kwesịrị ah, ah. ije ibe the girl ego hmm. ịma wụrụgodu mmiri anụ nwachi ebe ama mebi ise bute ụmụ mmiri a niile mmiri adịkwa ọcha o lee ka mmiri esi wee dụ ọcha mmiri nwere balance onwere level onwere anything nke ka ihe esi mara na mmiri adụ ọcha ume iji balance ya eme ọnwa nwa ya na-apatara m ya mmiri dị ya na-adị ọcha otu ka ọ bụrụ ọbụla nwaanyị chọta ma ọla nọdụ nwa ofu ebe ma mma sịrị ka ọ na-agba ibe anyị na-akarị ịka ọ nọkata ọ ma jump ọ nọkata ọ ma jump ịka nwere rafiwe dị na moto ba moto ihe anwụgide ihe anwụta ofu na ọnwa ya na-eji m mmiri nọ na mfili na ị ga-enwe mmiri jụrụ oyi iweta mmiri nwere balance debe ebe a ịkwa na ịka o si balance ya ọ nọkata o mebe nke ndị ebi gị nwere ngabasị ịkwapụ ịkwata mụ na mmiri mma nwa aṅụ ya emezi mmiri dị na ya dị ọcha na ọnụ o nwere ana m ekwu okwu dị ọcha dịgodi balance ọ balance nwụ n'elu oche ya fụ ka mmiri na-adị n'enu ya sop watch ya ịfụ ka mmiri si enwe balance kugodi akụpe ọ nara ada lene m nke nkwu mmadụ debe mmiri ọ ga-anwụ ọ na- ọ na- nke yikwa eme egwu ọ dịka ndị mmụọ apịa wee na-eme papa ọ bụrụ onye na ebe a na-ebunata ozu

nke a jụrụ oyi. Ị gara fụziri nke na ọjị eze dị eze n'aka. Ọjị eze dị eze n'aka, ọjị ole ka inye m na mbịa ebe gị. Iwe bịa n'iru be eze anara afụ afụ. Ịma na ị wetara onye ọbịa ọjị, o wefụta obi wee nye ya ibe abịa o ji wee bịa. Okwe m zuo ike. Ka m bịa ka m pụwa. Ọkwa ịfụda gị ya. M na-emecha ihe mgbe m ga-eme ya. So mụ change abara na social media. Let me tell you, agwara m ya onye epostu ya make sure na o postu akwanya na ya so. maka ọ bụrụ na o posturu ya ọ bụ mụ na ya abụkwa billionaire enwekwere celebrity akwa ụdị na akọ bili mmadụ bịara na mgbede o nsogbu adịrọ Ah, mba mmadụ esi ụzọ mmiri hụ nwa na-agba egwu amarọ ndị na-akụli ya ọkwa tukwuo gị ama m egwu surugede ka ọ na-agba bụ egwu ndị mmụọ